Boma la Malawi pansi pa unduna wa zamaphunziro, sayansi ndi luso ukuyendetsa ntchito zomwe ikuonetsetsa kuti ikubweretsa kusintha pa zinthu zamaphunziro makamaka ku primary school mdziko muno. Ntchito yomwe imatchedwa kuti Malawi Education Sector Improvement Project inayamba mchaka cha 2017 ndipo ikuyembekezereka kutha mchaka cha 2020. ntchito zoyendetsera malawi education sector improvement project zimalandira thandizo la ndalama lochokera ku bungwe la mgwirizano wa maphunziro pa dziko lonse lotchedwa global education for partnership lomwe mmodzi mwa akazembe ake ndi mtsogoleri wa dziko lino profesa arthur peter mutharika Pofuna kungoyamba chabe ntchitoyi ikuchitika maboma asanu ndi atatu mdziko muno amene malingana ndi kafukufuku ntchito za maphunziro zinali pansi kwambiri kuyelekeza ndi ena. Maboma amene ntchito za MESIP zikuchitika ndi kumwera kwa boma la Mzimba. Kasungu, Lilongwe Rural West, Dedza, Machinga, Mangochi, Chikwawa komanso Thyolo. Kupatula kuti pansi pa ndondomeko ya MESIP chigawo choyamba panaperekedwa ndalama kuti sukulu zimangire makalasi komanso malo osinthira atsikana gawo lachiwiri la mesip component 2 likumanga midadada ya makalasi osachepera anayi pa sukulu zoposa 500 za primary zimene zili m'maboma amene mesip ikugwira ku ntchito pansi pa ndondomeko ya mesip component 2 pakumangidwanso zimbudzi zimene ana asukulu azigwiritsa ntchito pafupifupi zisanu ndi zitatu pa sukulu iliyonse ngati ifeyo A unduna wa za maphunziro tiyesetsa ndithu kuti paliponse pomwe palibe ma class okwanira tiamangire ma class kuti anawa aphunzire environment yabwino. Environment yabwino imathandizira kwambiri pa maphunziro a ana chifukwa choyambilira ana aja akaphunzira malo abwino amakhala ndi mtima woti oh ndipite ku sukulu pamene akadziwa kuti akupita ku sukulu akakhala pansi pa mtengo olo akaphunzira mu chisakasa sakhala ndi chidwi kwenikweni chophunzira koma environment yabwino imathandizira ndithu kuti ana apite ku sukulu apitirize sukulu komanso akhale ndi chidwi ndi sukulu Uwu ndi mdadada wa makalasi awiri a Standard 1 ndi Standard 2 pa sukulu ya Kadzambwino yomwe ili m'mudzi mwa mfumu yaing'ono Mkutu dera la mfumu yaikulu Kaphuka boma la Dedza. Pa nthawi imene timajambula mwezi wa Novemba mchaka cha 2018 nkuti ana asukulu oposa 100 ochokera m'midzi yozungulira akugwiritsa ntchito zisakasa izi. Koma boma la Malawi kudzera pansi pa ndondomeko ya MESIP Component 2 likusintha malo ano ndipo pamangidwa mabuloko atatu okhala ndi makalasi awiri iliyonse zimene zikupangitsa kuti tsopano sukulu ya Kadzambwino kuno ku Dedza ikhala ndi makalasi okwana asanu ndi imodzi kotero kuti ana asukulu omwe ankayenda mitunda yayitali kupita ku sukulu zina zimene zili ndi makalasi oposera standard 2 tsopano azibwera pano
Sukulu ndimaphunzira ku Chigwenembe Primary School idalekeza standard 7 ndi standard 6. Ndizonena kuti pa Kadzambwino pano sukulu idalekeza standard 1 ndi 2 koma ili mudzi mwathu mwa Mkutu. Koma ndipo ikayamba sukulu imeneyi tikhala onjoya kwambiri chifukwa ku Chigwenembe timapita ana ambiri kuchokera mudzi muno mwa Mkutu, ana 411 ndipo timaoloka mapiri awiri. Ndipo nthawi ya mvula timavutikanso kwambiri chifukwa kuseri kwake kukaphiriko kuli nkhalango yayikulu ndipo timasowa malo oti tingause kukayamba mvula. Nde ndimapita ku Mphunzi chifukwa choti inayambira 1 kulekeza 8. Apapa akamaliza sukuluyi, tonse amene timapita ku Mphunzi akuno tidzibwelera pafupi. Zina mwa sukulu zimene pakumangidwa makalasi ngati yawa boma la Dedza ndi Lweya, Banda Hill komaso Kasenjere. Awa ndi makalasi omwe akuchitikira pansi pa mitengo kamba kakuti ana onse sangakwane kulowa m'makalasi ochepa omwe ali pano pa sukulu ya Lalanje yomwe ili m'mudzi mwa Khukhumba kwa mfumu yaikulu Ngowe boma la chikwawa kalasi ya standard 3 imene inachitako mwayi kuphunzira ndi yodzadza kwambiri mkalasi kotero kuti mlingo wa boma oti mphunzitsi mmodzi akhale ndi ana osachepera 60 ikoza kukhala ngati nthano chabe kuno pa chifukwa ichi boma likumanga mabuloko a makalasi anayi komanso zimbudzi ngati zimene zikumangidwa pansi pa MESIP Component 2 madera onse a mdziko muno kampani ya union building contractors yomwe ikugwira ntchito imeneyi yati ndiyokondwa kuti anthu ambiri ozungulira sukuluyi ayilandira ntchito imeneyi kamba kuti ana awo amayenda mitunda yayitali kwambiri kuti akapeze malo a sukulu zabwino zophunzirira
chimene tikupanga pano ndi chokuti tikumanga ma classroom blocks awiri amakhala ndi ma class 4 which is 2 2 komanso tikumanga ma toilets okwana atatu omwe amakhala ndi ma komo 12, 4 4 4. Zimenezi n'zimene tikupanga pano pa Lalanje Primary School. Anthu a kuno ntchitoyi ailandira ndi chimwemwe kwambiri chifukwa chakuti pa sukulu pano pali ana ambiri amene mmene mungaonere uko ena akuphunzira m'mitengo so Titabwera pano miyezi itatu yapitayi, tinakhala pansi ndi a school committee, ma headmaster ndi mafumu. Anachilandira bwino kwambiri koma sanakhulupirire kuti mmene timawauza kuti tiimanga mwa nthawi yochepa sukuluyi amaona ngati mwina tikungonena za nkhambakamwa. Koma pano mmene aona kuti ma structures aima afika size imeneyi ali okondwa kwambiri. Komanso project imeneyi itabwera pano. inapasa anthu a ozungulira midzi ili panoyi mwayi wa ntchito. Anthu otungira madzi, operekera michenga enanso amene amatha kumanga bwino tinatengamonso kusankhasankha.
Ndipo mphunzitsi wamkulu pa Lalanje FP School wati kumangidwa kwa makalasi atsopano kuthandiza kupereka chiyembekezo kwa ophunzira komanso makolo kuti boma la Malawi limayang'anira zovuta zawo. Ina mwa midzi yomwe ana amachokera kudzaphunzira pa sukuluyi ndi monga Khungubwe, Jese, Jolodani, Ndomera, Nambaya komanso Mailosi.
Ana pa sukulu pano pa Lalanje alipo 850 ah, moti anawa athandizika kwambiri chifukwa onse ayenera kukhala m'makalasi. Pali bulokonso ina ya C DF, imene ikutsirizidwanso posachedwa, kuphatikiza ndi yathu yakaleyo, onse pamodzi ndi atsopano amene amangidwa ndi a MESIP akhala 8. Kusonyeza kuti ana onse akhala m'kalasi. Ngati angaphunzire panja ndiye kuti mwina mwake akhala owonjezera. Kupatula sukulu ya Lalanje, boma la Chikwawa boma kudzera ku ndondomeko ya MESIP chigawo chachiwiri ikusinthanso kwathunthu maonekedwe a sukulu ya Nzongwe, yomwe ili m'mudzi mwa Kalonda kwa mfumu village headman Mmodzi dera la mfumu yayikulu Makhuwira boma la Chikwawa. Sukulu yomwe ili ndi makalasi ochokera standard 1 mpaka na standard 7 ili ndi ophunzira oposa 700 komanso aphunzitsi okwana 11. Tsono kumangidwa kwa makalasi ena awa kwabweretsa chimwemwe kwa anthu ozungulira sukuluyi kamba kakuti ana awo adzitha kuphunzira malo abwino komanso osathinana ngati mmene zilili pakanali pano. Akuluakulu a ntchito za maphunziro m'boma la Chikwawa ndi okondwa kuti bomali ndi limodzi mwa maboma asanu ndi atatu amene akupindula ku ntchito zotukula maphunziro pansi pa ndondomeko ya Malawi Education Support Improvement Project. Kumanga kwa mabuloko amenewawa kutithandiza kwambiri chifukwa pakali pano ngati mu chaka chino tili ndi ana oposa 175,000 pamene chiwerengero cha ma classroom tili nawo 1414 1414 kutanthauza kuti tikuperewerabe ndi makalasi okwanira 1511. ndiye pamene ayamba awa a MESIP kutimangira mabuloko awa ife tili onyadira kwambiri chifukwa ndiye kuti malo ophunzirira akhala akuchulukirachulukirabe tili ndi makalasi ambiri amene ana ake amaphunzira pansi pa mitengo ndiye pa nthawi ino ngati muno m'boma la chikwawa mitengo ina yachilengedwe ndiyopanda masamba Ana amakhala pa mthunzi woperewera, ndipo zisokonezo ndi zazikulu pamene ana aphunzirira panja. Pofuna kufikira madera momwe munali movuta kwambiri kuti ana apite ku sukulu, boma lafikitsanso ntchito yomanga mabulokowa m'maderanso ovuta kwambiri kufikiridwa. Iyi ndi sukulu ya Didi yomwe ili m'mudzi mwa Mphera kwa mfumu yaikulu Mphuka, boma la Thyolo, mkatikati mwa mapiri. Ntchito yomanga mabuloko atatu amene adzakhale ndi makalasi asanu ndi limodzi ithandiza kuchepetsa vuto la kusowa malo abwino ophunzirira kwa ana amene amachokera m'midzi ngati Chikunkhu, Mathotho, Mpino, Tsoka komanso Chisinkha. Pulojekiti ikadzatha idzathandiza kuchepetsa kuthinana kwa ana m'makalasi. Panopo pali ana ambiri, ana almost 1,820 ndipo pamapezeka kuti monga standard 7 ndi ana 150 omwe aphunzira class imodzi. Chimenecho tachitenga chinthu cha mwayi kupezeka project kuti ikazatha izathandiza kuti ana azakhale ochepa mmene akufunira aboma kuti mphunzitsi akhale ndi ana 60 class imodzi. sukulu ya mbelenga yomwe ili m'dera la mfumu yaikulu kapichi boma la thyolo ili ndi ana oposa 900 ngakhale kuti pakuoneka kuti pali makalasi makalasi ambiri akuchitikira panja kapena pansi pa mitengo izakuti zimasokoneza kwambiri ntchito za maphunziro chifukwa chakuti ana amataya chidwi pa zomwe aphunzitsi akuphunzitsa ndi zinthu zina zongoyendayenda. Wachiwiri kwa mkulu wa zamaphunziro aku primary Mayi Ellen Simango akuti gawo lalikulu la maphunziro limatayika kwa ana ngati akuphunzirira panja ndipo n'chifukwa chake boma layika chidwi chachikulu kwambiri ku ndondomeko imeneyi ya MESIP mu unduna wa zamaphunziro.
ndi zofunika kwambiri kuti anawo azikhala m'makalasi tingoganizirako kuti mmene tikuonera makalasi athu amene alili panja mvula itati igwe ndikuti makalasi athera pomwepo koma anawo akakhala kuti ali ndi malo ophunzirira abwino ma classroom block ngati amene tikuwaona akumangidwa ndikuti sukulu ija ana akabwera mmamawa ngakhale kuli dzuwa ngakhale kuli mvula Anawo akhala kuti ali pa malo abwino, atha kuphunzira bwino lomwe. Komanso akakhala panja pano, zochitika ndi zambiri. Tikuona anzawo akukwera njinga, akudutsa-dutsa m'mbalimu, tikuona kaya mbuzi zikudutsa. Zimene zija zimapangitsa kuti ana aja mwina asakhale ndi chidwi kwambiri pa maphunziro koma azikhala ndi mtima womafuna kuti mwina atapita kukasewera ndi anzawo amene akuona akukwera-kwera njinga kunjaku kapena mwina kaya ndi magalimoto amene akudutsa, mtima umakhala kuti uli kumenekoko. Koma akakhala m'kalasi zonsezi saziona. ndiye zimatithandizira ife ngati aphunzitsi kuti anawo tithe kuwaphunzitsa bwinobwino komanso ngati iwo anawo athe kuphunzira bwino lomwe tsiku lonse lathunthu. Ana ochokera m'midzi yozungulira sukulu ya Mberenga ngati ku Madzi, Midiyani, Welemu, Chingondo apindula ndi ntchito imeneyi ikadzatha. Pakanali pano, kampani ya Dec Constructions inatsiliza kumanga sukulu ina ya Namalasa kwa mfumu Anusa dera la Group Village Headman Mulipa kwa mfumu yaikulu Nsanama boma la Machinga. Sukulu yomwe imangolekera standard 5 inali junior primary school ndipo kubwera kwa makalasi ena amakonowa ndiye kuti isandulika kukhala sukulu imene ikhale ndi makalasi onse kuchokera standard 1 mpaka standard 8 ndi cholinga cha ndondomekoyi kuti ana onse akuphunzira malo amakono komanso otetezedwa nthawi ina iliyonse ndinokhutitsidwa chifukwa choti madera ena amene tayendera ntchito ikugwirika bwino ndithu kwambiri koma pali madera owerengeka amene ntchito sidagwiridwe bwinobwino akuchedwa ndipo nayesetsa kuti tilankhulenso ndi ma contractors kuti ntchito yoteroyo ayifulumizitse chifukwa kukubwera mvula. Ikabwera mvula nzodziwikiratu kuti madera ena ntchito siizigwirika chifukwa chonena kuti kukhala matope, kubweretsa material kukakhala kotani, kovuta. So ngakhale nakhutitsidwa kwina ndi kwina koma pofunikabe tichite nkhani, tigwire ntchito ndithu pamodzi ndi ma contractor kuti malo enawo ntchito ifulumire. nji- mvula isanabwere chimene china chi- chimene chimakhala kwambiri kumtima kwanu ngati kundunaku kuti mupite ntchito imeneyi ndi ndalama zambiri ah, n'chani kwenikweni
ntchito iyi ili yofunika kwambiri mukudziwa inu kuti ana a sukulu amene akukhala m'masukulumu ali ochuluka koma kalasirumu ali wochepa so cholinga cha boma nchonena kuti anawo azikhala mma classroom abwino nchifukwa chake tikuwonjezera ma classroom osiyanasiyana madera osiyanasiyana kuti ana amene aziphunzira pa mtengo asakhalaponso iyayi kapena ngati akakhalepo akhale wochepa osati monga situation inalili kapena ilili pano monga mukudziwa ma block ali kumbuyo kwangako akakhala kuti atha panopo Ayenera kuti sakhalanso ndi ana amene aphunzire pena paliponse chifukwa agawa bwinobwino, wana onse akhala mu chani? Mma classroom abwino. Ndipo pofuna kuti ma buloko kapena mitadada ikumangidwa potsata malamulo ndi ndondomeko za boma, bungwe la Mesip limaonetsetsa kuti akatswiri odziwa bwino ntchito za mamangidwe ndi okhawo amene akutsogolera ntchitoyi kupatula kuti iwo amatsogozedwa ndi boma kuti alembe ntchito anthu a mmadera amene ntchitozi zikuchitika.
Pa nkhani ya uh, life span uh, ma building amenewa akuyembekezeka kuti akhoza kukhala ali chimire zaka zokwana 100 nkuposeranso apo chifukwa ma, ma block amenewa akumaumbidwa koma nkumayesedwanso kuti kodi ndolimba bwanji crushing strength timayese zimenezo nde akukwanira pa mlingo umene uli wovomerezeka kuti ma building amenewa akhale nthawi yayitali ndi, ndi ma hollow blocks koma mkatimo eh, much as akwanitsa kale strength yake tikuonjezeramonso concrete kusonyeza kuti chikumakhalano solid chimodzi chopandanso mpata mphako mkati mwakemo kusonyeza kuti chinthuchi ndi cholimba kwambiri uh, ife tili ndi chikhulupiriro kuti uh, ma building amenewawa akhala olimba okhalitsa
pa zakusamalira kwa zinthu zachilengedwe ndondomeko ya mesip chigawo chake chachiwiri ikugwiritsa ntchito njerwa za simenti osati zowotcha ndi nkhuni Izi zikugwirizana kwambiri ndi ndondomeko ya boma yothetsa mchitidwe wowotcha mauvuni ndi nkhuni kamba kakuti mchitidwewu ukuwononga chilengedwe m'dziko muno. so timabwera mwezi ndi mwezi kubwera kuzayendera ntchito and eh, kupanga evaluate kuti kodi contractor ntchito yomwe agwira agwira ntchito yot- yochuluka cha mtundu wanji komanso ndalama zomwe afunika kuti alandire ndalama zochuluka bwanji so timaonesesa kuti contractor ali ndi ndalama mwezi ndi mwezi kuti cash flow yake isakhale kuti yasokonekera munjira ina iliyonse chinaso chomwe ndinganene nchoti boma lapanga chinthu chachikulu kwambiri pa project imeneyi chifukwa chakuti masukulu ambiri omwe tikumanga panopa ndiwoti ali ndi ma block ochepa Mwa chimenechi ana a sukulu akumaphunzira pansi pa mtengo nde pomanga ma block ngati amenewa zithandiza kuti ana achoke pa mtengo paja aziphunzirira mma classroom chomwe chili chinthu chachikulu kwambiri komanso moonjezera pamenepopo ma sukulu amenewa akumangidwa ndi ah, ma block omwe ali othandiza kuti chilengedwe chipitilire patsogolo. Mutha kukhulupilira ndi ineyo kuti kale kwambiri anthu amayuza njerwa zootchedwa ndi mitengo pomanga ma structures osiyanasiyana and in that aspect umapezeka kuti chilengedwe chimaonongeka. and by virtue of kugwirisa ntchito ma block amenewa ndiye kuti chilengedwe chitetezedwa and contractor akuuzidwa kwambiri kuti asanamalize project imeneyi awonesese kuti wazala mitengo yosachepela 200. Kupatula kuti ntchito ya MESIP Component 2 Ikukhudza sukulu zonse za primary koma ikutsindika kwambiri sukulu zambiri zimene zili pa mulingo wa Junior School kutanthauza kuti makalasi ake ndi osachepera standard 5 kuti zikwanitse kufika pa mulingo wa standard 8 ndi cholinga chakuti ana amene ali okulirapo misinkhu asamasiye panjira maphunziro awo kamba kakutalika kwa mitunda kupita ku sukulu zina zakutali. Junior Primary School imakhala makamaka ya ana ang'onoang'ono amene anawatsegulira sukulu kuti mwina masukulu ena onse ali kutali amakanika kuti ayende mitunda italiitali nde junior primary school yapano yakhala ngati ayiwonjezera kuti a ikhale ndi ma class ena kuti even ma class amene amaphunzira ma sukulu ena akutali asunthe abwere pompano ana adziyenda mitunda yofupikira kusiyana ndi mmene amayendera kale chifukwa mitunda italiitali ija imapangitsaso ana ulesi kuti ii ndikafike kutali kuja amangoganiza kuti aa Lero sindipita ku sukulu. Koma pamene sukulu ikawayandikira, ikawafupikira, ana aja amakhala ndi chidwi kuti, ah, ndidzuke, ndisambe, ndipite ku sukulu chifukwa choti sukuluyo ili pafupi komanso sukuluyo ili ndi malo ophunzirira abwino. pali sukulu zoposa 115 zimene zipindule nawo ku ndalama zochokera ku thumba la malawi education sector improvement project zimene zimachokera ku global partnership for education ndi world bank pa nkhani ya kumanga ma classroom ndi uh, nyumba zina zofunika pa sukulu ndikuona kuti tikuchitako bwino ndithu chifukwa tili ndi ma sites ambiri amene zinthu zikuyenda bwino uh, nditha kupereka chisanzo kuti panopo ndikunena pano tapereka kale ma classroom ena ngati kuchikwawa kwa pasama community kuti ayambe kugwiritsa ntchito tilinso ndi ma sites ena ambiri amene ntchito ikuyenda bwino ndipo posachedwa apa tikhala tikuwaperekanso kwa anthu eni ake kuti ayambe kuwagwiritsa ntchito koma pali ma sites ena ochepa amene tikuona kuti kuli mavuto ndipo ulendo uwu umene tikuyendera kuzungulira ma project athuwa ndifuna tione kuti kodi ndi ma site ati amene ali ndi mavuto ndipo mavutowo ndi otani kuti tikabwerera ku lilongwe tikakhale pansi tikaone kuti kodi tingatitani kuti uh, ngakhale ma site amene ali ndi mavuto ntchito iyende mwachangu
President wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika ndi kazembe wa bungwe la Global Partnership for Education, zinthu zimene zikupereka danga kuti boma la Malawi lipitirize kupindula kuchokera ku ntchito za MESIP ndipo pali chiyembekezo kuti maphunziro makamaka ku primary school apite patsogolo.